Igbo mma mma nụ ndị nwe m na ndị nwe nke onye chilu ya zelu onye biri ma ibe ya biri ndị be anyị aha m bụ Uchenna Eze Omedo nii Anioke adabata m be gị taa maka na a sị na awọ adị agba ọsọ ehihie na nkịtị ọkwa na ihe mere ede ji wee bee nwii ihe bụ m bata be gị taa maka okwu a dịbara kemgbe imirikiti afọ gara aga n'ala Igbo nke a na-akpọ osu okwu ohu okwu ume nakwa amadi ụmụnne m okwu a emebiela ihe n'ala Igbo okwu etinyela ụmụ Igbo na gbagharịba okwu a emeela nwanne amaghịzi nwanne ya okwu a emebiela kewaa ala Igbo ụzọ atọ maọbụ anọ maọbụ karịa ụfọdụ sị na ha bụ amadi ndị ọzọ bụrụ ohu bụrụ osu bụrụ ihe ọbụla ha kpọrọ ya ndị bụ amadi bụ ndị nwe ala ndị osu bụ ndị enweghị ihe ha nwere ndị enweghị ọnụ okwu dimkpa kunie ka o kwuo okwu nwatakịrị asị ya taa kpuchie ọnụ maka na ị bụ ohu bụrụ osu ụmụnne m okwu a emebiela ihe o tinyego ụmụ igbo niile na nsogbu anyị wee bụrụzie osu bụrụ ohu ma lee eji m ozi ọma wee bịa taa ozi ọma m wetara bụ na okwu osu na ohu a na ọ na-abịa na njedebe asị m gịnị na okwu a ebewelarị nke na-eme kịta bụ na ndị nze ndị ọzọ igbo niile ndị ichie ndị chiri echichi na ha ekwekọrịtalarị sị na ya bụ okwu na a ga-emebi ya ebee ka a ga-emebi ya bụ okwu n'ala nri obi ụmụ igbo ebe igbo bidoro the igbo ancestral home na a ga-eje n'ala nri gaa mebie ya bụ okwu gaa kpụọ arụ ahụ mere ka ụmụ igbo niile na-agbafusịsị dị ka ndị ahụ ha kpọrọ osu na ohu maka na ndị ahụ hapụziri ala igbo na-akwapụ onye kwara ọ na-akwaga ebe dị iche iche na-eme were ebe ebe ndị ọzọ wee mere ebe ha mana ndị a kpọrọ onwe ha amadi bịakwuaziri na-akwapụsịsị ala igbo duzia ka ebe a gbara ọsọ agha ndị igbo gaa na mba dị iche iche na mba amerịka europe ha lụọ ụnọ mba naijiria niile ha lụọ ụnọ biri ebe ahụ kwapụsịa mana ebe ọbụna ha nọ ha bụ osu bụrụ ohu bụrụ ume maka na ala na-achụzi ha ọsọ n'ebe niile maka gịnị ha kpọrọ ụmụnne ha osu na ohu mana ozi ọma anyị ji bịa bụ na ewepụtala mkpụrụ ụbọchị naabọ n'ime afọ a a ga-eji wee mebie ya bụ okwu o wee bụrụ mkpụrụ ụbọchị ọnwa septemba dị na iri abụọ na otu the 21st of september mbọsị a ndị nze na ọzọ na ndị ichie ga-abịa n'ala ha bịa akpa ka ha ga-esi wee mee ya bụ ihe akpa ka a ga-esi wee kwụọ ya bụ onye ukwu wa akpasịa ha naa ha naa be ha ezisawa ozi zibe ndị ọzọ niile na nekwa ihe ekwutara na mbọsị na-abịa n'ihu ga-abụ mbọsị ọnwa disemba ga-adị na mkpụrụ ụbọsị iri abụọ na asatọ ga-abụ mbọsị mmebi mbọsị ịkpụ alụ ịkpụ alụ alụ a debere ụmụ igbo n'ajọ ọnọdụ na a ga-akpụ ya bụ arụ akpụsị alụ ahụ onweghịzi onye ga-akpọ nwanne ya osu onweghịzi onye ga-akpọ nwanne ya ohu onweghịzikwa onye ga-akpọ nwanne ya ume mmadụ niile ahara mana ọ bụghị sọsọ ihe a ka a ga-eme na mbọsị ahụ ka m tụnyere unu azụ ụmụnne m maka na igbo anatarago o wee bụrụ na ụmụnne anyị ndị elere n'afọ gara aga na imirikiti afọ gara aga na mbọsị a kwa ka ha ga-anata ha nata ayọọ ha biko unu gbaghara ụmụ Igbo na anyị emehiela anyị emejọọla unu asị ha natabanụ unu nwere ala unu nwere obi unu nwere asụsụ unu nwekwara ụmụnne anyị bụ ụmụnne unu unu chọọ unu aza aha unu chọọ unu enwe unu alụọ unu goo ana lụọ ụnọ bụ unu bụ ala Igbo natanụ nnọọ mana ya bụ okwu ọ dịchakwa mfe o maka na ihe a niile ụmụnne m a na-ana agba aka afụ nwata eze o wee bụrụ na okwu anyị abanyena n'okwu ego o wee bụrụ na ihe a niile a ga-eme na asị o na ndị mbịambịa na onweghị ndị ga-etinye afụ ma ọ bụ shishi ha na ya bụ okwu na ụmụ Igbo ga-atụkọta ego a ga-eji wee mee ya bụ ihe maka na anyị kpatara nkụ ahụhụ anyị sị ngwere bịala anyị olili mana nsogbu a na-abịazi na njedebe mana onye ọbụla ga-eweta ka o debe o wee bụrụ na onye nụ okwu a ya kara ibe ya ị nụ kọọrọ nwanne gị sị ya o na mmebi osu a na ohu a a ga-emebi na aka gị ga-adị na ya na aka onye ọbụla kwesịrị ịdị na ya onye a tinye nwanne etinye ibe etinye ọkwa okwu ego mana okwu baa n'ego onye ọbụla etinye ka o nwere anyị nwere ndị ga-enye anyị ego mana anyị achọghị ka ọ bụrụ naanị otu onye ga-eweta ya bụ ego mere eji wee sị igbo niile bịawanụ ma ụmụ unu i tinye tinyere nwanne gị tinyere ikwu na ibe gị maka na onye na-emeteghị arụ maka ihe osu a nwanne ya mere ma ọ bụ ikwu nne ya ma ọ bụ ikwu nna ya ma ọ na ị kpọgokwanụ mmadụ osu ma ọ bụ ohu ka anyị kpochapụ ya bụ ihe ụmụnne m ya mere eji ama ọkwa ọ bụrụ na ị nụ onu m gbasawa ya bụ ozi mee ka o luo onye ọbụla aka na mgbapụta ụmụ igbo adịgokwa na ọ dịzi anyị n'ụkwụ ndị be anyị ọjị eze dịzikwa eze n'aka mana o nwere ihe anyị ga-eme anyị ga-achọwa akaụntụ emeghere ụzọ akaụntụ naabọ emeghere ofu bụ n'ọba ego Fidelity Bank nke nọmba ya bụ 6236858014 ka m kwukwa ya ọzọ 6236858014 Fidelity Bank ọba ego ahụ ije itinye ego mana o nwere ọzọ a na-akpọ GoFundMe GoFundMe pụtara na mba ebe ọbụla ị nọ n'elu ụwa wee na-anụ onu m na ị nwere ike itinye ego gị n'ime ebe ahụ GoFundMe ka m nye gị the address www.gofundme.com/no longer a slave no to osu Ka m kwukwa ya ọzọ www.com stroke no longer a slave no to osu ụmụnne m ọ bụrụ na afụfụ ụmụ Igbo tara kemgbe ụwa na ohu nke eji ụmụ Igbo wee mere kemgbe ụwa na ọ na-ewute gị n'obi achọrọ m ka ị kpọọ okwu a mkpa kpọọ ya mkpa kọọrọ ndị ọzọ gbaa mbọ fụ na ego gị banyere na ya bụ ihe maka na ọ bụrụ na i kwughọ ka ọ ha gị etinye ọnụ gị na ya bụ okwu ị kwesịrị ka a fụkwanụ na aka gị dị na ya bụ ihe maka na anyị niile metara ya bụ alụ anyị niile ga-akpụkwanụ ya bụ alụ o wee bụrụ na ugo ebeela na mgbagbu meenụ ka unu bụ ụmụ Igbo ndị eji ego wee mara ọ bụrụ na okwu baa n'ego o nwere ụdị ego ga-akali unu o nwere ụdị ego unu ama atụnyenwu na asị o na ihe jizi nkịta ọnwụ bụzi n'ego ka ọ bara ụmụnne m megharịanụ ahụ maka na asị o onye rịrị ọjị ya kpakwa ya nkụ anaghị arị elu ọjị kwa daa ọ bụzikwanụ ugo ka ị fụrụ jaa ya mma ọ bụghị oge niile ka a na-afụ ugo ohere a anyị nwere ọ dịghị mfe ka anyị mee ya mechaa ya ahụ mewapụ ya isi ụmụnne m ka ọ ha m n'ọnụ otu a a sị na mbọsị nta na anyị ga-achụkwa n'owele nchi ka ọhịa dịka ọ na enwe amaghị ya mana ka chineke bi n'elu igwe gọzie gị gọzikwa ezinụlọ gị gọzie ọlụ niile ị na-alụ ma mee ka ihe a nke ị ga-etinye ego gị na ya ka ụzọ gbawaara gị ka ị wee natawa n'ala Igbo maka na anyị na-alazi ala ka Chukwu gọzie unu ndewonu